Ɛɛ san naani san duuru voilà mais o waati de ye ayiwa complication nana kɛ ɔ furakɛliw daminɛna opération kɛra bon ala ye min latigɛ o kɛra voilà
i tun ɲɛ tun bɛ i tun bɛ yeli kɛ fo ka taa se fɔ san naani ma san naani san duuru san naani san duuru kɔfɛ bana dɔ de nana ala ka latigɛ kɔnɔna na a wulila ka furakɛli furaw ɲini opération bɛɛ nana bɔ a la nka mais ala tun y'a latigɛ k'a bɛ kɛ min ye a kɛra o ye Ala mana fɛn o fɛn latigɛ o de ka ɲi, alhamdulilahi, o de ye émission tɔgɔ ye, naamu, ni Ala ko fɛn o fɛn, Ala ye fɛn o fɛn kɛ, naamu, o de ka ɲi, o de ka ɲi dɛ, an ka da Ala kan, siga t'a la, a y'a kɛ kun dɔ de kama, siga foyi t'o la, aa nin kɛra tuma min na, unhun, a ye wulikajɔw caman kɛ, naamu, musokɔrɔba nin waati in na muso den ka gɛlɛn a bolo ni fɛn bɛɛ ye surtout cɛmannin, siga foyi t'o la, ne ko musokɔrɔba lahala kɛra di nin waati in kɔnɔ hali n'a sɔrɔ e tun tɛ ko kalama, unhun, kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'a lakali i ye ale tun waati in na, unhun ko lahala mun nana a la yala musokɔrɔba ye dɔ lakali i ye o la wa bon tiɲɛ la musokɔrɔba ma sigi i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min muso ka denko tɛ tulon ye sanko o cɛma a ma sigi an ye furakɛli hali ɲɛ in tiɲɛnen an ye yɔrɔ caman yaala dɛ mais ko ko dan ye ala ta de ala ko a bɛ jɔ yɔrɔ min a bɛ jɔ yen de donc fo a yɛrɛ nana limaniya hali ni mɔgɔ fɔra ye k'a fɔ ko nin bɛ tan nin bɛ tan a b'a fɔ ko a ka ɲi ye ala an bɛ ala minɛ an ka da ala kan an b'a da ala kan ala le y'a latigɛ an k'a to tan n'o tɛ o kɛra musokɔrɔba ka kuma ye cɛkɔrɔba dun nin waati in na fana to cɛkɔrɔba fana bon muso ni cɛ tɛ kelen ye Ni gɛlɛya nana du kɔnɔ cɛ b'a minɛ ni hakili ni faamuya min ye a ka ca ala fɛ an balakaw tɛ taa o sira fɛ u man teli ka taa olu man teli ka taa o sira fɛ olu siran ka di o hakili wuli ka di nka cɛkɔrɔba kɔni alihamdulila ale m'a bila basi foyi minɛn kɔnɔ o si m'a bila basi minɛn kɔnɔ mais ni ko kɔni ye den sɔrɔ mɔgɔ min ka cɛsiri ka bon a la o ye muso de ye o de ye ba ye dɛ fa kɔni b'a accompagner de e m'a ye ala kira ye ba ka hakɛ bonya den kan ka tɛmɛ fa kan sallallahu alaihi wasallam parce que ba ka jija ba ka sɛgɛn o de ka bon kosɛbɛ karamɔgɔkɛ o faamuyala o kɔrɔ nin y'i sɔrɔ waati min na i ba y'a bila ala latigɛ minɛn kɔnɔ cɛkɔrɔba o y'a faamuya o cogo la sabula an bɛ ba ta fɔ ka kɔn olu de y'a fɔ cogo min na olu hinɛ de ka bon a bɛ jouer olu kan ka tɛmɛ faw kan faw kɛra di k'a faamuya n'o y'a faamuya o ye ala tanto belebeleba ye ah, sisan e ka denmisɛnninya yɛrɛ kɔnɔna na mhm. eh, i ni denmisɛnnin ɲɔgɔnw cɛla la mhm. nin ye sɔrɔ sisan i tun bɛ yeli kɛ i ɲɛ nana minɛ i la mhm. ah, mana min ɲɛ nana minɛ la e tun bɛ boli ka taa denmisɛnnin tɔɲɔgɔnw nɔfɛ yɔrɔ min na a bɛ taa tulonkɛ kɛ a bɛ taa fɛnw kɛ sisan o baaraw bɛna gɛlɛya yalima o waati yɛrɛ la denmisɛnnin jɔn ne e cogo e yɛrɛ a ye bila yɔrɔ jumɛn na de bon alhamdulillah tuma dɔ n'i ye a fɔ bi denw ye u t'a faamu n'o tɛ fɔlɔ tellement que sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn fɛ ni aw yɛrɛ dama aw sigidala mɔgɔw yɛrɛ dama kɛra ɲɔgɔn dɔnbagaw ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ siga foyi t'a la aw denw fana bɛ kɛ dɔnbagaw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'o la bon donc an ka carré nin kɔni kanzanbugu lamini in na kɔni fɛn fɛn ne somɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ n ka denmisɛnya kɔnɔ ni denmisɛnnin ɲɔgɔn cɛ ni n taara du o du kɔnɔ u bɛ n minɛ i b'a fɔ u den ko n'i ye mɔgɔ minɛ i b'a fɔ i den wajibi a den fana b'i minɛ i b'a fɔ a balima
an ka bi bɛɛ ko n yɛrɛ o de bɛ ko tiɲɛ bi bon ne yɛrɛ kɔni ne hakili t'a la k'a fɔ ko n ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ n ka denmisɛnninya kɔnɔ o waati ni denmisɛnnin ɲɔgɔn cɛ min tora n kun n hakili t'o la o siga foyi t'a la gɛlɛya misɛnmannin kɔni bɛ na denmisɛnninya kɔnɔ hali ni lujura yɔrɔ tɛ denmisɛnninw i b'a sɔrɔ tuma dɔ u bɛ baga ɲɔgɔn ma tuma dɔ u bɛ violence ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn na o ye denmisɛnninya yɛrɛ taabolo ye mais k'a fɔ handicap yɛrɛ lujura sira fɛ denmisɛn dɔ ye ko dɔ kɛ n na fo o tora ne hakili la allahu akbar i miiri ma jigin o la e yɛrɛ kunna don parce que kuma dɔw la hali ni mɔgɔ m'a fɔ i yɛrɛ bɛn'i sigi k'a fɔ ne tun ye yelikɛla de mais sisan ne kɛra non-voyant de bon ne ye fɛn kelen min regretter ala tilala ko o nɔgɔya et puis ne ta kɛra cogo min mhm. ne ma nimisa denmisɛnninya kɔnɔ dɛ n kɔrɔbayalen ni n commencera ka nimisa
nimisira yɔrɔ jumɛn mhm.
c'est à dire euh, ne kun taara kalan kɛ n bɛnkɛ fɛ yen mhm. lujura in kɛlen ka n sɔrɔ ne ba y'a ɲini n fa fɛ a k'an bila an ka taa kuranɛ kalan n bɛnkɛ fɛ yen musa sise an ka dugu la maraka dugu la u b'a fɔ jafunu mara la donc jafunu dugu min n'u b'a fɔ ko kumawulu ne ba faso ye yen de ye hmm, kumawulu kumawulu o bɛ région jumɛn de fɛ a bɛ kayi région fɛ kayi région a serikili waati na
yelimani wala tanbagara fanfɛla la n'i tɛmɛna tanbagara la dɔrɔn i bɛ se sanbaga ka se kumawulu wala marakaw b'a dɔn kosɛbɛ donc ne ba y'a ɲini N fa fɛ a k'an bila an ka taa kalan na ye a ka fisa denmisɛnninya an ka an ka denmisɛnninya perdu ten alhamdulillahi ne taara kalan kɛ taara kuranɛ kalan n bɛnkɛ bolo fo ka taa se hakɛ dɔ ma o waati dɔ nana se ne fa de y'a laɲini sisan ne k'o kuranɛkalan jɔ ko lujura tɔ kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛla olu bɛ école kɛ donc ale y'a kanu ne ka n'o kɛ inshallah sani aw k'an kɛ don yɔrɔ nin na hakɛ to an b'i la sigi dɔɔnin e ba y'i bila ka taa i bɛnkɛ fɛ n'o y'a kɔrɔkɛ ou bien a dɔgɔkɛ k'i taa kuranɛ kalan i miiri bolo o kɛra san min na wa bon o kɛra vers soixante-seize soixante-dix-sept san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolowula ani ni wolowula ma o i taara aw ka dugu la i ba ka dugu la n'o ye yɔrɔ nin ye kalandenya in kɔnɔna la yen nɔ i sera ka kuranɛ joli durusi ani i tun b'a durusi cogo di i se k'o dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye n tun b'a durusi n bɛnkɛ b'a fɔ n bɛ segin a kan n bɛnkɛ b'a fɔ n bɛ segin a kan bon Ɛɛ suran surunmani ninnu kɔni ne tun tɛ tile kelen k'olu kan ayi dɛ e tun tɛ arabu sɛbɛnni dɔn e tun fana t'a ye o tun tɛ ni maa cɛ Alahu akibaru n'a ko n'a y'a fɔ dɔrɔn tak o y'a sɔrɔ ne y'a minɛ azim azim na suran surunmanin ka bɔ juzu ama nin kɔnɔna nin fɛn fɛn kalan na o kɔni tile kelen kɔni aa

Aa i miiri bɛ yen yɔrɔ kisaw la wa yen yɔrɔ nɔgɔya jumɛnw de sɔrɔla yen, gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔla o yɔrɔ la yen nɔ? Tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya foyi ma sɔrɔ, Alahu akbar, olu yɛrɛ kɛra ne fɛ ka tɛmɛ hali n faso la mɔgɔw kan, unhun, naam, kalan fanfɛla la i ma gɛlɛya foyi sɔrɔ mɔgɔ si fanfɛ, n ma gɛlɛya foyi de sɔrɔ, Alahu akibaru, au contraire ne taara dɔw sɔrɔ yen fo ka tɛmɛ olu la n'olu tun bloquera u ka darasu la ne tun b'u latɛmɛ Alahu akibaru Alahu akibaru ɛɛ i danna kuranɛ i ye kuranɛ kalan ka dan yɔrɔ jumɛn na o yɔrɔ la yen nɔ non tiɲɛ yɛrɛ la n bɛnkɛ bolo anhan voilà n tun bɛna nimisa kelen min f'i ye o ye yɔrɔ de ye quoi ah, voilà parce que n bɛnkɛ bolo unhun donc n ma tɛmɛ a bɛ komi jɔra arahamani de la suratu